Screach an t-aláram éigeandála tríd an gcuaille lastais den ghreim mhéire, agus mhothaigh an Captaen Rilnox a thrí bholg ag titim go comhuaineach ina bholg íochtarach. Chuala sé an aerpháirc ar leith sin roimhe seo, an ceann a bhí curtha in áirithe do sháruithe slándála tubaisteacha, bristeanna loinge nó, a Dhia uair amháin, eachtraí taidhleoireachta a d'fhéadfadh cogaí idir-réaltacha a thosú. Ní raibh sé ag súil leis ná a oifigeach dara Garvok a fháil ina seasamh sa duga luchta le rud a bhí cosúil le créatúr beag, pale fillte i bhfabraic ildaite, ag déanamh na torann scréach is uafásaí a chuala an ré riamh. Arae, a dúirt Garvok go mall, a fhiacla ag critseáil ar an mbealach speisialta sin a chiallaigh go raibh duine éigin ar tí a chaitheamh amach as aerghlas. Inis dom le do thoil nach bhfuil sé sin mar a cheapaim. Thit gais súl Garvok go caillte. Bhuel, a Chaptaen, braitheann sé sin go hiomlán ar an méid a cheapann tú gur é. An leanbh daonna é sin? An créatúr amhail is dá mba ag tuiscint tromchúis na staide, roghnaigh sé an t-am cruinn sin chun a thoirt a mhéadú faoi rud a bhí le bheith ar a laghad daichead deicibel. Bhí Rilnox tar éis maireachtáil dóiteán plasma a bhí níos ciúine. In mo chosaint, thosaigh Garvok, rud nár bhí ina chomhartha maith riamh. Shíl mé gur Fran Bulvacan a bhí ann. Bhí siad á dhíol ag margadh an stáisiúin. Dúirt siad gur ainmhí trópaiceach a bhí ann. Cén chaoi a raibh orm a fhiosrú go raibh cuma mar sin ar dhaoine nuair a bhí siad beag? Stán Rilnox ar a oifigeach leis an gcineál léirithe a bhí curtha in áirithe de ghnáth chun féachaint ar dhuine éigin ag iarraidh miotal leáite a ól. Cheannaigh tú créatúr gan é

Chas a aghaidh bheag dath dearg uafásach. rud a bhí, de réir a chuid eolais, teoranta ar bhitheolaíocht an duine. Is dócha go raibh sé ag fáil bháis, nó an-fheargach. B'fhéidir an dá ceann. An bhfuil aon smaoineamh agat? Aon smaoineamh ar chor ar bith?

Cé mhéad atá ag na Krell anois? Cé mhéad? whispered Garvok. Dó dhéag, toisc gur chas na daoine gach rud eile ina phíosaí miotail agus pléascanna áille. D'oscail doirse an chuaillí lastais go tobann, agus rith Meera, Oifigeach Leighis na Loinge, isteach lena scanóir cheana féin ag obair. Thug sí amháin féachaint ar an bpacáiste scréach in arm Garvok, agus chuaigh a aghaidh trí roinnt dathanna nach raibh Willnox cinnte go raibh siad indéanta go bhitheolaíoch dá speiceas. 'Ó ní hea! Ó ní hea! Ní hea, ní hea, ní hea, ní hea! murmured sí, a scanóir ag deimhniú cad a bhí eagla orthu go léir. Daonna, baineann, thart ar ocht mí d'aois, sláintiúil, sceimlithe, agus cinnte go mbeidh sé mar bhás againn go léir. An féidir linn, níl fhios agam. É a chur ar ais? Mhol Zarvok go desperate. Cuir ar ais é. Bheadh gáire déanta ag Hrillnox dá mbeadh sé gnóthach ag pleanáil a shochraid féin. Cá háit go díreach a mholann tú a chur ar ais leanbh daonna? An cuimhin leat cá cheannaigh tú é?

Tá rud éigin ag na daoine seo, an t-instinct tuismitheora bhitheolaíoch uafásach seo a dtugann siad air. Nuair a bhagair tú a n-óige ní dhéanann siad caibidlíocht, ní dhéanann siad margáil. Casann siad gach rud laistigh de raon cúig pháirc ina réimse

Caithfimid údarás daonna a chur ar an eolas láithreach, a dúirt Meera, ag rocadh an linbh le déine iontasach do dhuine a bhí soiléir ag dul i bpian. Gach soicind a mhoillímid déanann sé seo níos measa. Níos measa? Cén chaoi a bhféadfadh sé seo dul níos measa. Ghlaoigh Hrylnoks amhail is dá mbeifeá leis an uile ní, an chruinne ag freagairt ar a cheist. Shoilsigh cóirithe cumarsáide na loinge le tarchur ag teacht isteach. Rinne an t-aitheantas a chuid foláireamh ina veins. Comhghuaillíocht cosanta Terran Ort Alpha.

Is mise an Ceannasaí Patricia Wells den Chruach Chogaidh TDC Resolve, a dúirt an duine, a ghuth socair ar bhealach a gheall foréigean amach anseo. Tá cúis againn a chreidiúint go mb'fhéidir gur ghabh tú

taidhleoireachta a úsáideann daoine díreach sula gcuireann siad do shoitheach agus ní fhágann siad ach iarrataí snámh. A Cheannasaí Wells, a dúirt Rilmoc, ag iarraidh a ghuth a choinneáil seasta agus ag teip go dona. Bhí míthuiscint uafásach uafásach ann. Cheannaigh m'oifigeach,

A Thiarna, an bhfuil tú ag insint dom gur cheannaigh ceann de do chriú leanbh daonna mar gur cheap sé gur phráinn a bhí ann? Nuair a cuireadh mar sin é, bhí sé níos measa fós. Dúirt an díoltóir gur trópaiceach a bhí ann, mumbled Garvok go cabhrach ón taobh thiar de Renox, a bhreathnaigh go dáiríre é a dhíbirt ar an bpointe. Pinch an Ceannasaí Wells an droichead dá srón. Gotha a bhí foghlamta ag Ronnacs a chiallaigh go raibh daoine ag meas an raibh foréigean riachtanach nó díreach is fearr leo. Ceart go leor, seo mar a oibreoidh sé seo. Tarchuirfidh tú do chomhordanáidí. Tiocfaidh muid chuig do thaobh. Tabharfaidh tú an leanbh ar láimh go hiomlán gan díobháil. agus ansin beidh comhrá an-fhada againn faoi conas a tharla seo. Tá an leanbh go hiomlán sábháilte, ghlaoigh Meera amach, ag tógáil an linbh fós ag scréach suas chuig an halacaim. Tá sí sláintiúil, díreach eagla, níor ghortaíomar í. An t-athrú ar léiriú an Cheannasaí Wells bhí láithreach agus uafásach. Chuaigh a súile bog ar feadh leathshoicind go díreach agus í ag féachaint ar an leanbh ag caoine agus ansin chruaigh isteach i rud a chuir Ronnacs i gcuimhne dó, neodróiniam comhbhrúite. Tá dhá uair dhéag an chloig agat chun bualadh le pointe Delta Seacht, a dúirt W. go ciúin, rud a bhí níos measa fós ná dá mbeadh sí ag scréach. Beidh an Resolve ag bualadh leat ann. Má tá tú fiú cúig nóiméad déanach, má tá an leanbh sin chomh beag le scraith ar a cuid, má tá a diaper, sea, dúirt mé diaper, níl sé úr nuair a fhaigheann muid ar ais í. Cinnteoidh mé go pearsanta go mbeidh do shoitheach ina chás-staidéar ar dhíchumadh cruthaitheach. An bhfuil mé ag déanamh féin soiléir, criostail soiléir, a Cheannasaí? a dúirt Rel go tapa. Beimid ann go luath le diaper úr agus b'fhéidir roinnt bréagán. An dtaitníonn bréagáin le leanaí daonna? Dó dhéag uair an chloig, a Chaptaen, an tarchur gearrtha amach. Thit an cuaille lastais ina tost, ach amháin an leanbh ag caoineadh leanúnach. Chas Rennox go mall chun féachaint ar Garvok, a raibh an mheas air féin a bheith go hiomlán míshásta. Mar sin an t-innealtóir Krik a dúirt ón doras áit a raibh sé ag féachaint ar an tubaiste ar fad ag tarlú.

go raibh intinn duine éigin tar éis éirí as, ag iarraidh an réaltacht a phróiseáil. Beimid uile ag fáil bháis. screeched Krik idir gáirí. Beimid uile ag fáil bháis mar ní féidir le Garvok an difríocht idir phráinn agus leanbh daonna a insint. Panicked mé! protested Garvok. Bhí sé ag déanamh fuaimeanna. Cén chaoi a raibh orm a fhiosrú cén speiceas a dhéanann fuaimeanna? Bhí Mira fós ag coinneáil an linbh, a bhí tosaithe ar deireadh, ag maolú beagán, cé go raibh aghaidh fós dearg agus blotchy. Caithfidh duine éigin í a bheathú. Teastaíonn cothú

foirmle. Mura bhfuil siad ag beathú, caithfimid an stáisiún a chur ar an eolas. Faigh amach an bhfuil aon duine ag stocáil soláthairtí leanaí daonna. Níorbh féidir le Rennox a chreidiúint gurbh é seo a shaol anois. Inné b'é an imní ba mhó a bhí air ná córas loingseoireachta lochtach.

Faigh dúinn Foirmle Linbh, Diapers, cibé rud a úsáideann daoine dá n-óige. Garvok, Beidh tú ag caitheamh na dó dhéag uair an chloig atá le teacht, ag foghlaim gach rud atá le fáil faoi chúram leanaí daonna. Páisc, Má tharlaíonn rud ar bith don leanbh sin, beidh mé ag beathú tú do na daoine píosa ar phíosa. Sea, a chaiptin, a dúirt Garvok go míshásta. Roghnaigh an leanbh an t-am sin chun méar Meera a ghabháil lena lámh bheag. Agus in ainneoin gach rud, in ainneoin an sceimhle ghlan a bhí ar a staid, rinne an t-oifigeach leighis miongháire. Tá sí i ndáirire cineál gleoite,

uair a trí den teorainn 12 uair an chloig agus bhí Renox ag athbhreithniú go dáirire gach rogha saoil a bhí tar éis é a threorú chuig captaen bád lastais leis an gcriú is dúr sa réaltra. An dea-scéal, bhí siad tar éis foirmle linbh daonna a fháil ó stóras soláthair a bhí ag freastail ar stáisiún mheasctha speiceas. An drochscéal, ní raibh aon smaoineamh ag éinne ar an long ar fad conas leanbh daonna a bheathú i ndáirire. Cuireann tú díreach isteach ina béal é, ceart? a dúirt Garvok, ag coinneáil an bhuidéil amhail is go bhféadfadh sé pléascadh. Má dhéanann tú báite leanbh daonna, toisc go bhfuil tú ró Lig dom a buille faoi thuairim. Tá tú ag glaoch faoin naíonán daonna. Thit antenna an Zentar. Níl aon smaoineamh agat cé mhéad páipéarachas a dhéanann sé seo. Tá an díoltóir a cheannaigh an leanbh duit aitheanta againn. Casadh sé amach gur ghoideadh í ó shoitheach trádála daonna i a rinneadh duga anseo dhá lá ó shin. Tá na tuismitheoirí ag déanamh scrios faoi láthair ar mo stáisiún, ag éileamh freagraí agus ag déanamh bagairtí a bhfuil mé go hiomlán cinnte go sáróidh siad ar a laghad trí chonradh idir-réaltach. Bhraith Renox a bholg ag clampáil. Tá na tuismitheoirí beo go mór agus an-fheargach. Bhí an mháthair ag fónamh sa Mhuirí Daonna sula raibh sí ina tréigtheoir. Is innealtóir é an t-athair, cineál éigin, atá ag déanamh bagairtí an-mhionsonraithe faoi céard a dhéanfaidh sé le córais tacaíochta beatha ár stáisiún mura bhfaighimid a hiníon. Iontach. Ionadh. foirfe. Theastaigh ó Renox béic. Táimid ar an mbealach chun bualadh le Coirnéal Wells ag Waypoint Delta 7 chun an leanbh a thabhairt ar ais. Sea, tá a fhios againn. Bhí Coirnéal Wells an-chruinn ag míniú na staide dúinn. Tá mé ag seoladh Faisnéis Teagmhála na dTuismitheoirí chugat. Molaim go láidir duit labhairt leo sula dtéann tú ar láimh. D'fhéadfadh sé cosc a chur orthu rud éigin a dhéanamh, a, aiféala, nuair a thiocfaidh tú. Chríochnaigh an tarchur agus d'fhéach an réalta ar an gcomhad teagmhála mar go raibh sé ina phléasc beo,

an spreagtha ar cuireadh a leanbh goidte agus a rá leo gur muid na héanlaithe atá faoi láthair i seilbh an linbh sin, a dúirt Willnox arís. An fuaimeann sin mar smaoineamh maith duit? Níos fearr ná iontas a chur orthu, mhol Mira. Bhí pointe aici. Pointe an-imníoch. a chuirfeadh an bolg ag casadh. Chuir Willnox an cainéal cumarsáide ar bun le crúbaí a bhí ag crith. Thóg an nasc thart ar 3 soicind, rud a thug le fios go raibh na daoine ag fanacht ag a gcuid cumarsáide le déine na creachadóirí ag faire ar an bhfiach. Bhí an taispeántas holagrafach dhá aghaidh dhaonna déanta. Bhí gruaig ghearr dhubh ar an mbean, súile glasa dian, agus an cineál feirge rialta a gheall foréigean dá gcuirfí na focail mícheart. Bhí gruaig níos faide donn ar an bhfear. línte imní timpeall a shúile, agus bhí sé ag greim ar imeall a chonsóil chomh crua sin go bhféadfadh Willnox a chnámha a fheiceáil ag éirí bán. Tá m'iníon agat, a dúirt an bhean, gan réamhrá. Ní ceist, ráiteas fírinne.

An dá cheann, is dócha, a admhaigh Wilnox. Tá sé á smachtú go fairsing, b'fhéidir go buan. An bhfuil sí ceart go leor? a d'fhiafraigh an t-athair, ag leanúint ar aghaidh go géar. An bhfuil Emma gortaithe? An bhfuil sí ag ithe? An bhfuil eagla uirthi? Emma an uafás beag bhí ainm a rinne gach rud níos measa ar bhealach éigin. Mira, taispeáin dóibh. D'ordaigh Rialux go ciúin. Chas an t-oifigeach leighis an holacam chun an naíonán a thaispeáint a bhí críochnaithe aici lena buidéal agus a bhí ag déanamh fuaimeanna bog ag cogarnaí agus í ag greim ar mhéar Mira. Bhí an t-athrú ar léirithe na tuismitheoirí láithreach agus mór. Chraith an fhearg rialaithe na máthair, ag sileadh deora síos a haghaidh. Chlúdaigh an t-athair a bhéal lena lámh. a chorp ar fad ag crith. Tá sí sabháilte, a dúirt Mira go réidh. Tá sí sláintiúil. Táimid ag beathú uirthi, ag coinneáil glan í, ag déanamh cinnte go bhfuil sí compordach. Geallaim duit, níor ghortaigh muid í. Táimid ag tabhairt aire an-mhaith di go dtí go féidir linn í a thabhairt ar ais chugat. Is tusa oifigeach leighis an tsoithigh? a d'fhiafraigh an mháthair, a guth garbh. Sea, a mháthair, is mise Mira. Tá mé ag monatóireacht a comharthaí ríthábhachtacha go leanúnach. Tá sí go hiomlán sláintiúil, díreach eagla, agus ag cailliúint a tuismitheoirí. Bhí an t-athair ag caoineadh go hoscailte anois. Bhíomar duga ag stáisiún 47 le haghaidh piocadh gnáthaimh lasta. Chas mé mo dhroim ar feadh cúig nóiméad. Cúig nóiméad. Bhris roinnt bastard fuinneog ár loinge agus ghoid sí í óna craobh. Táimid ag fiach uirthi le dhá lá, a dúirt an mháthair, ag cuimilt a súile go garbh. Nuair a fuair muid an foláireamh go raibh soitheach lasta aici, theastaigh uaim trodaire a ordú agus teacht chun í a fháil mé féin. Chuir Coirnéal Wells ina luí orainn gur fearr cur chuige taidhleoireachta, a dúirt an t-athair. Ach dá dtarlódh rud ar bith d'Emma, ní bheadh go leor de do shoitheach fágtha le hathchúrsáil. Go hiomlán intuigthe, a dúirt Rennicks go tapa. Má chabhraíonn sé, táimid go hiomlán sceimhlithe agus táimid ag déileáil leis an staid seo leis an tromchúis a thuill sí. Rinne an mháthair miongháire beag ansin i ndáiríre. Go maith. Ba chóir go mbeadh tú sceimhlithe. An bhfuil leanaí agat, Captaen? Trí dhuine óg, a admhaigh Rennox. Rud a chiallaíonn go dtuigim go hiomlán conas atá tú ag mothú, agus cén fáth go bhfuil ionsaí leanúnach scaoill orm le trí huaire an chloig anuas. Ansin tuigeann tú cén fáth go dteastaíonn sí ar ais uainn, a dúirt an t-athair go bog. Is í gach rud dúinn. Táimid ag bualadh le Coirnéal Wells ag waypoint Delta 7 i bhfíor-seiceáil an chronometer. Naoi n-uaire agus caoga a trí nóiméad. Beimid go luath. Beidh Emma glan beathaithe agus sábháilte. Tá mo fhocal agat mar athair. Rinne an bhean staidéar air ar feadh tamaill fhada, ansin chrom sí go mall. Ceart go leor, Captaen. Beimid ar an réiteach nuair a thiocfaidh tú. Agus, Captaen, go raibh maith agat as aire a thabhairt di. Is é an rud is lú a d'fhéadfaimis a dhéanamh. Tar éis do m'oifigeach í a ghoid go timpisteach, a dúirt sé, dáiríre, chríochnaigh an tarchur agus thit sé isteach ina cathaoir ordaithe le gráin. Tá mé ró-sean dó seo. Tá mé ag éirí as tar éis seo. Rachaidh mé ar ais chuig mo dhomhan baile agus fásfaidh mé fungas don chuid eile de mo shaol. Sir, tá an leanbh ag teastáil athrú daipir eile, a d'fhógair Míre.

tá sí láidir go leor i ndáiríre do rud chomh beag. a dúirt Ven agus Emma ag tarraingt ar a tentacle le screadaí áthais. Tá neart greim daonna iontach. Is oiriúnú éabhlóideach é, a mhínigh Mera, ag bualadh Emma go réidh. Bhí gá le naíonáin daonna cloí lena dtuismitheoirí agus iad ag déanamh tascanna marthanais eile.

Rinne an shuttle duga le cruinneas míleata cleachtaithe agus tháinig Coirnéal Wells féin ar bord le mionlach slándála iomlán. Bhí sí ard, gairmiúil agus bhí an cineál comport rialaithe aici a tháinig ó na cianta míleata. Ach nuair a chonaic sí Emma in airm Mera, bhog a léiriú go hiomlán. Dia duit, a ghrá? Bhuel, a dúirt go réidh, agus rinne Emma amach chuici le gurgle áthais. Lig dom tú a thabhairt ar ais chuig do Mham agus do Dhaid. Tá sí beathaithe laistigh den uair an chloig seo caite, a thuairiscigh Mera, ag aistriú Emma go Wells go cúramach.

Rinne Wells miongháire ar sin i ndáiríre. Tá na tuismitheoirí ag fanacht inár mbá leighis. Tá ár ndochtúirí tar éis iad a ghlanadh, ach níl sí ag déanamh go maith go mothúchánach. Teastaíonn uathu í a fheiceáil. Tuigimid, a dúirt Willnox. A Choirnéil, Cad a tharlaíonn anois dúinne? Is é sin, smaoinigh Wells ar feadh nóiméid. Tabharfaidh tú ráiteas iomlán faoin gcaoi ar fuair tú Emma agus cá háit. Bainfimid úsáid as an eolas sin chun an fíorghoid a ionchúiseamh. Maidir le do chriú, cuirfimid tuarascáil chuig an gComhghuaillíocht. Ach dáiríre, d'fhreagair tú go cuí, thug tú ar ais í go tapa agus gan díobháil, agus rinne tú comhoibriú go hiomlán. Tabharfaidh mé faoi deara sin i mo thuarascáil, go raibh maith agat, a Choirnéil. Ná buíochas liom fós. Tá tú fós ag fáil fíneáil as gan lasta a fuartas a scanadh i gceart. agus tá oifigeach a cheannaigh leanbh daonna ag smaoineamh gur grub a bhí ann, tá sé ag fáil oiliúint aitheantais speiceas éigeantach. Cothrom go leor, aontaíodh Rennox. Níos mó ná cothrom, i ndáiríre. Thóg Wells Emma i dtreo an shuttle, ansin stad ag an aerchlos. Captain, as gach a bhfuil ann, rinne tú an rud ceart. Ní bheadh gach speiceas ar a bheith tugtha do leanbh nach leis féin a bhí ann. Agus an shuttle ag imeacht, bhraith Réal Rennox meáchan a bhaint dá ghuaillí nach raibh a fhios aige go raibh sé ann. Sir, táimid ag fáil teachtaireacht ó na tuismitheoirí. D'fhógair Plex, Is fuaim amháin é. Seinn é. Chlocht guth na mná le deora, ach lán le háthas. Go raibh maith agat. Go raibh maith agat as ár leanbh a thabhairt abhaile. Rinne Réal smile in ainneoin gach rud. Is fáilte. Anois, a dhaoine, lig dúinn imeacht sula mbeidh briseadh iomlán néarógach agam. ag socrú cúrsa don bhaile, dheimhnigh Krix. Agus a dhuine uasail, b'fhéidir go gcuirfimid riail nua i bhfeidhm maidir le lasta a scanadh sula gceannaímid é. Déanta cheana féin, a dúirt Rennox, rialachán nua. Ní cheadófar do Garvok siopadóireacht a dhéanamh gan mhaoirsiú arís. Ó áit éigin san innealtóireacht. D'éirigh guth Garvok tríd an idirchumarsáid loinge. Tá sin cothrom. Agus agus an bheireadh cló ag léim ar ais isteach i taisteal níos tapúla ná solas. níorbh fhéidir le Rennox cabhrú ach smaoineamh go raibh, sea, bhí daoine sceimhleacha nuair a bhagair tú a n-óg. Ach bhí siad freisin ina maith maith nuair a thug tú a gcuid leanaí ar ais. Ní ligfeadh.